oh mkazi wanga wokondedwa zikuyenda bwanji chilichonse chili bwino ndikufuna ndikuuze kuti dokta atayeza wapeza kuti ndili ndi mimba ndiye tipange bwanji koma ukudziwa kuti ndili ndi mkazi wina ndikufuna ndipange ukwati sande likubwerali sungapange zimenezo jeri sungapange kwa ine ndiye kuti sundikonda ukuyenera kundimvetsetsa shawa umagona nane mpaka wandipasa mimba ndiye ufuna ungondisiya chonchi pita ukakhasule ukwati umenewo ndipo ndikufuna ndikuone utalephera khala chete shawa mesa ndi chibwenzi chako mchimwene wanga si nthawi yosekelerana ino usamubhakire chifukwa mumagwira ntchito limodzi siukudziwa mmene ndikumvera iwenso chonde ulepheretse ukwati umenewo ukudziwa kuti sindingakukwatire ndi zosatheka

chifukwa chani ukufunsa anti chonde ingondiyankhani eya palibe vuto zikomo kwambiri zabo anti zabo uli bwanji ndili bwino ndimafuna ndikuuzeni kuti ndinu wokongola kwambiri ah zikomo kwambiri ankolo anga anandiuza kuti munamwalira nditakuonani ndimaganiza ngati ndinuyo mukudziwa chani ayi tandiuza mukufanana ndi anti anga amene anamwalira wati chani eya anti anga anamwalira oh pepa kwambiri dzina lako ndiwe ndani shalina nanga inuyo ndine mrs bonson ah chabwino utenge ndalama izi ugule zinthu zimene ukuzifuna apa eh? eko gule chokoleti zikomo kwambiri sindilandira ndalama kwa munthu osamudziwa mungakhale nzanga palibe vuto ndikhala nzako

Mary akuoneka ngati mayi ako. Ndizoona. Muli bwanji anti? Mayi ako ali kuti? Anamwalira. Oh, pepa kwambiri. Dzina lako ndiwe ndani? Mary. Mary? Mary, namba langa ndasiya ndizikuimbira nthawi ina iliyonse mwamva? eh? Ukhale mtsikana wabwino mwamva? eh? Chabwino, bye. Ndikuimbira tsiku lina lililonse mwamva? eh? Sorry, sir. eya mmati bwanji ndabwera nkhani yomwe ija inachitika kuyatha ija ndine loya wa daniel uja munammanga amapanga bizinesi ya ma drug uja eya pitirizani ngakhale mulanduwo sunakambidwe kumene mumafuna tithandizane kokeni komanso ndalama zimene zili kunoko ndi zimene tabwerera kuti tidzakambirane palibe aliyense akudziwa za ndalamazo kuti ndalamazo zilipo zingati komanso kuchuluka kwa madiragiyo mr jonathan tikufuna kuti musunge 10% ya ndalamazo zotsalazo mutibwezere kumbali yanunso um, mukhoza kutengako 30% imeneyo ngati yanu ndi imene tikufuna mutenge 10% yo ngati umboni ndipo mutibwezere 60%

ndikudikiliratu, lankhulanipo kanthu mukudziwa chimene chikhoza kukhala chiyambi cha mgwirizano pakati pa inuyo ndi ifeyo malik malik ndikufuna umve zimene akunena mkulu ali apayo lankhula nave nawo mukulephera kulankhula malik muchotse pa ofesi panga pano ndisanamuonese zakuda mkulu ameneyi chavuta ndi chani

Muchotseni munthu ali apayi msanga. Zitheka sir. Tiyeni tulukani Chani, panja. kundithamangitsa pa office pako? Wakulu. Tiyeni panja. Malik tangoganiza. Zimene amanena mkulu ameneyi. eti amafuna ndimpase ndalama zija Forget it. Hello, sir. oh zikomo kwambiri sa ndasangalala nanenso ndipanga chabwino bye ntchito ija ndimadikira ija nthawi yake yakwana tsopano ndipo ndiyamba kugwira ntchito mwezi ukubwerawo ndiyamba kugwira ntchito ngati wa polisi wa ku 18 ndizabwino kwambiri ane ndimafuna zoti ndikuuze kuti tipite ku hotelo komanso tikasangalale ku nyanja Mm, ndiganize bwinobwino ndikuyankhabe ndimakukonda inenso usamadandaule palibenso wina yayi ndiwe wekha ukumva bwanji lipstick wanga ali bwino ndimadziwa kuti lipstick amene udzamukonde Hello, doctor. mafuna abwino chifukwa chani chabwino dokota chabwino tionana ndi chani ndili ndi mimba yako

andiuza kuti ndipite kuchipatala thukoloko upita nawo tipita limodzi cho koma sudandiuze chilichonse chifukwa choti ndimangokayikira tseka maso ako tseka

muli bwanji dokta ndili bwino iwe uli bwanji ndili bwino uyu ni mwamuna wanga inspector joe oh ndimamva zambiri zokhuza ndiwe ndasangalala kukumana nawe inenso ndasangalala basi khala pansi eya Eve marizatsi anali otere uli ndi mimba koma ndinakuitana kuti ndikuuze kuti khansa yako ija yabwereranso koma ndi zoopsa chifukwa tikhoza kupha mwana pali dokta wina ake ku china amene ndi katswiri pa matenda amenewa koma osadandaula ukhala bwino ndiuzeni bwinobwino dokta patsala nthawi yotalika bwanji sipakufunika kuti udandaule dokta nthawi yotalika bwanji imene ndatsala nayo miyezi itatu chabwino Eve, Eve,

tamverani mukuyenera kuchitapo kanthu akhoza kufa chifukwa treatment yake ndi yodula kwambiri pakufunika kuyesetsa

Eve. nditengere ku nyumba Dr. amanena kuti Joe nditengere ku nyumba tamvera tamvera amakamba zoti kuli chipatala ku china ukhoza kukachira joe ndikuona kuti tisadzakumanenso ukutanthauza chani sindikufuna kuti ndikuyike m'mavuto Eve ukunditenga ngati ndani ukuona ngati ndine mamuna ofuna kungokugwiritsa ntchito nkukusiya ukuona ngati ndine mamuna kuti ndikhoza kukusiya chifukwa cha khansa ayi ndithu ayi upanga chani ulolera kuti ndife kapena undithandiza kuti ndichire kapena undisiye fali ndidwala khansa joe moyo wanga uli m'manja mwako palibe aliyense amene ndikudalira kuti akhoza kundithandiza basi nditengere ku nyumba Joe nditengere ku nyumba

Hello. Chabwino. Mere foni yako. Hello. Hallo, ndine nzako Miss Bonson, kundikumbukira? Eya, ndakukumbukirani. Inu ndi anti aja okongola tinakumana ku supermarket aja. Ndakusowani. Nanenso ndakusowa. Ndinalonjeza kuti ndizikuimbira, wakhulupirira? Zikomo kwambiri chifukwa chosunga malonjezo anu. Nawenso zikomo kwambiri chifukwa chokhala mzanga. Ndidzakuonaninso liti. Pakali pano ndifuna ndipange ukwati nthawi iliyonse. Ndingabwere? eya palibe vuto ungowauza bambo ako kapena anti ako kuti akupititse ku town hall loweruka mmawa chabwino ndipita bye bye

Chavuta ndi chani? Chamuchitikira ndi chani?

Tandiuze kuti sizoona. Tandiuze kuti ukungonena. Ivy. Dokota wanena kuti ali ndi kansa. Pakufunika kulandira chithandizo. Ndi njira yokhayo imene yatsala.

Hello? chabwino bambo ako ali pompano anti ali bwinobwino osadandaula ndikubwera ku nyumba

sikuti sindikufuna mchemwali wako yayi ukuyenera kundimvetsetsa olo zitavuta maka ukuyenera kumukwatira chifukwa chani unamuchotsetsa mimba imene ija nkhani si yokuti achotse mimba yayi ukuyenera umukwatire mchemwali wanga tinene kuti sukumva ndifuna ndikwatire loweruka likubwerali uzimva uli ndi zovuta zimene nazo umangofuna mkazi ungogona naye basi ndiwoyipa kwambiri kumene sindingalole kuti umusiye sisita wanga njira imeneyo ukundimva ukhoza kulankhula mmene ungalankhulire koma ungochedwa ndikukwatira wakhala ukumuyuza mchemwali wanga zaka zonsezi chifukwa choti alibe bambo ake nchifukwa chake ukufuna umusiye kaya alibe bambo kaya ndi bambo koma sindikakwatire ndi chilombo ine tiona chabwino ndi zotheka ndalamazo zidapezeka koma mukuyenera kukakumana ndi abanki kukapereka dipoziti komanso ngongole imeneyo imakhala m'manja mwa abanki ndiye mukuyenera kukapereka kuti 10 iyi ndi kalata imene tinalandira kuchipatalako taonani kwatitsala miyezi ingati madam ndi miyezi 5 yokha miyezi 5 chifukwa chani sa ndi nthawi yayitali pangani chilichonse mutithandize nkhaniyi ndi ya moyo kapena imfa chonde tithandizeni njira ina iliyonse ngati ndingathe ndikhoza kupanga koma sikuti ndingakuthandizeni popanda ndalama koma mmesa munanena kuti mutithandiza eya koma ndalama ndi zimene zikufunika palibe chimene ndingachite sa ndikufa chonde ndithandizeni pepani pepani kwambiri sindingakuthandizeni jeri ndakhala ndikugwira ntchito nawe kwa nthawi yayitali kwambiri komanso ndimakulemekeza kwambiri koma chimene ukufuna kupanga nchakuti ufuna uwononge chilichonse kwa mchemwali wanga komanso unampatsa mimba ndiye ufuna upange ukwati satade ndiye iye umuthandiza chani ngati mimba ndi yovuta ungomuuza kuti achotse basi sindingachotse mimba imeneyi jeri pita ukalepheretse ukwati umenewo kupanda apo sudzapeza mtendere mpaka kalekale samu muchotse uyo apa chilichonse chimene chingachitike chisandikhudze ine jeli umuganizire bwinobwino sasha ndimamukonda kwambiri ndimamukonda mchemwali wanga sindingalolere kuti wina aliyense ampange choyipa yayi ngakhale iweyo bwana wanga oh ndi choncho eti tinene kuti simukumvetsetsabe zakukhudza zimenezi komanso iwe uchotse mimba imeneyo ndikupeza ukatha ukwati wanga sam jeri zipita tsiku labwino jeri

Undipeze pa Matifudu pompano pompano. Eya ndizofunika kwambiri. Chonde chonde fulumira. Chabwino ndikubwera. Tera ndikubwera kaye. Koma osapanga chilichonse cholakwika.

Halo, Desmond, konzekera. Sam watulukako. chabwino zitheka

ah chavuta ndi chani vuto ndi chani sukuoneka osangalala What's wrong with you? desmond chonde lero si tsiku langa losangalala chavuta ndi chani nanga samu ali kuti sanandiuze kumene akupita koma Jeri akufuna akwatire leroli ndili ndi mimba yake chani akuzidziwa zimenezo chitsiru icho chikudziwa desmond ndikulumbira pa moyo wanga ndimusokonezera chilichonse pa moyo wake ndimuchititsa manyazi pamaso pa anthu onse

ufuna ulankhule ndi ankolo ako eya chabwino dikira kaye ndiwayimbire halo muli bwanji ndili bwino shali akufuna alankhule nanu halo ankolo ndikufuna ndimbe nyimbo ndiye ndifuna inuyo mubwere mudzaonere chabwino hani basi tionana basi bwera kuno

zikomo kwambiri azimayi ndi azibambo ndikufuna ndikuonetseni munthu wapaderadera ndipo wabwera kuti atiimbire nyimbo yake dzina lake ndi baby shalin ndikufuna ndimbe nyimbo imene ankolo anga amayikonda kwambiri

Ankolo ako ndi ndani? zimenezi ndi zimene mchemwali wanga wafera wafa ali ndi mimba yako ndipo udamulonjeza udzamukwatira Koma udamukana, unamuchotsa chitsikana chake, udamufwifwitsa kukhala mzimayi, chifukwa timaopa kuti tilimbane nawe, chifukwa unabadwira m'banja la ufumu. Jeli, wasangalala tsopano? Zimenezi zimene umafuna

mukundiyankha komanso mukulira pali china chake chimene mukufuna kuti musandiuze ayi palibe adadi nthawi inaliyonse imene ndimalankhula nanu simundiuza zoona ayi koma mumagwetsa nkhope yanu pansi chifukwa chani ndikuganiza kuti simundiuza zoona ayi mukundibisira chilungamo adadi bwera kuno oh mwachidule tsiku la lero ndi tsiku losangalala la moyo wanga chifukwa zinthu zimene zinali zobisika zaonekera poyera lero kuti wavuta adadi zanga uja mukudziwa naye pa njira ina iliyonse ayi

sa ndikufa Chuwa ndithandizeni pepani pepani kwambiri sindingakuthandizeni ukundiona ngati ndine mnyamata amene ndingakusiye poti ukudwala khansa ayi upanga chani jo moyo wanga uli m'manja mwako ndiwe wekha amene ungandithandize palibenso wina ayi

chonde ndithandize jo

taona onani jo ndi chani chimenechi ndalama za kuchipatala ndalama zakuchipatala wazitenga kuti ndalama zonsezi tandiuza kumene wazitenga ndalama zimenezi ndazitenga zimene ndimazifufuza kwabwino kuti uchire tikukamba za miyezi 5 jo ukufuna ufe ukufuna ufe ivi sindingalolere kuti ndizikuonera ukufa pamene ndili ndi ndalama zambiri zimene ndangozisunga ganiza bwinobwino ndikufuna ukhale bwinobwino ukhale bwinobwino ivi tidzakhale ndi mwana wathu bola ndimangidwe kusiyana kuti ufe ndimakukonda ivi inenso ndimakukonda tipita ku chipatala ku china jo ndiwe munthu wabwino bwera kuno osadandaula chilichonse wamva bola ukhale ndi moyo wamva eti? bwera kuno

halo abwana mishoni yatheka mishoni muyidziwitse kuti sinatheke ivi ukudziwa zimene maganiza titenge ndalama zimenezi tipangise mapasipoti ndipo tichoke mdziko muno tizipita kuti apolisi akhoza kutipeza paliponse pamene tingapite ndalama zimenezi ndi zambiri ivi tikuyenera tiganize mofatsa mwayi wathu ndi omwewu siubwera kawiri ukudziwa ivi ukonzeke zinthu zako bwinobwino tichoka mawa mamawa nanga ndalama tatumizira abwana athu ivi ndalama zimenezi zikhoza kusintha moyo wathu kufunika kutenga ndalama zimenezi kuchoka mdziko muno kuisiya bizinesi imene timapangayi kukapanga chinthu china chake chabwino chachikulu

ndikuopa ivi ndalama zimenezi ukhoza kutenga nkuthawa nazo usakhale opusa ayi usayambe nkhondo yoti sungayikwanitse ndikufuna kuti tigawane ndalama zimenezo ndalama zimene zikhoza kupangitsa kuti zimene ndinkafuna zitheke ukufuna ukolole pamene sunalime si choncho tasiya zimene ukambazo ndiponyere briefcase kunoko tinene kuti ufuna uthetse ubale wathu chifukwa cha ndalama mamuna amapha mkazi wake bambo amapha mwana wake ndiponso ana amatha kupha makolo awo chifukwa cha ndalama ndikhoza kukupha kuti ndilemere ndiponyere briefcase-yo ndikusiya ndi moyo ivi usanditayitse nthawi chifukwa kuti ndikhoza kukuwombera pompano pompano ngati ufuna kuti ukhale ndi moyo chonde ingondiponyera ndalamazo basi ndipatse ivi tandimvera tsopano ndagwirizana nazo zoti ndalama izi tingochoka nazo basi